pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene happy new year mwachilowa bwanji chakachi ife nde tachilowa basi chachikulu moyo basi achimwene aa zinazo zisiyeni ngakhale anthu atamati hey koma obwande kuchilowa kwake nde mwachita kukakamizatu inu koma zimene zimati zayenda bwanji kaya zilibe ntchito amwene ife bola talowa basi ngakhale ena nyimbo ija ayamba kale kuyimba kuti chaka chino talowa ndindindindindindi talowa ndi adani omwe tizindindindindindindi akufuna moyo wanga oipa oipa inu he oipa ife chaka chino za milandu yayi chaka chino ndi mkokenkoke basi asafuna atsale koma mu zonse tiyamikire mulungu kuti watisunganso ndi moyo kufikira nthawi ino tiyamikirenso bwenzi lomwe lija lopezeka nthawi zonse la kwezy buses mu chaka chimenechi cha 2023 mulungu apitirizebe kuwasunga basi zokongola zopanda zitopotopo kumangokwera basi timatirizi timati chaka chino ifeyo monga opolofeti bwantasa tikuona kuti ndi chaka chimene chibwere ndi nkhani zambiri kwabasi chaka chimene masankho tidziwaona kuti awo chaka icho ndi chaka chimene kupandanso kusamala tingozungulirazungulira nkumangopanga zandale basi kuyiwalanso malonjezano onse kumangoganizira kuti kodi masankho nde ayenda bwanji basi chaka chino ndithu kupanda kusamala tibwerako chabe opanda dipo lililonse anthu atatanganidwa ndi ndale kuiwala masomphenya awo kuiwala za malonjezano onse amene adapanga ndi anthu kuiwala za fotereza otchipa kuiwala za kenakake kangachepe koti nkhalamba zizilandira mwezi ndi mwezi m'midzimu kuiwala za misewu yabwino kuiwala za madzi abwino zoti sipadzapezekanso mwana wa sukulu ya zaukachenjera amene adzalephere sukulu chifukwa chosowa fizi zonsezo kuiwala achimwene ndikudziwa mukudabwa kuti kodi obwande chaka cha chiwoni ichi nde mukuti chani kwenikweni Ei, ndi chaka chimene ndidzilankhula chilungamo amwene zikuyenda bwino tidzinenanso kuti apa zikuyenda bwino ndithu zinthu zikazondoka tidzinenanso kuti apa ndi ee zikuoneka kuti zazondokatu apa Kwa achinanso kafadala amene amakonda kwambiri kutsamira pa anthu andale, tiwauzanso chilungamo kuti moyo wanutu simukuukonda. Mmatsamira bwanji pa anthu andale? Ndipotu kwathu kuno mikwiyo ina chimwene imene tikudutsamo ndi chifukwa choti anthu ena ake kuno adatsamira kwambiri pa malonjezano a anthu ena ake andale kufikira kuti adasiyiratu kugwira ntchito zawo za tsiku ndi tsiku kumadzitsimikizira kuti aha ifeyo tuli mkati ndife a alliance ife zinthu zitheka basi tiyiphula lero lino ngati pali anthu amene ali ndi mikwiyo yodabwitsa kwambiri simungakhulupirira chimwene ndi anyamata a alliance kuposanso anyamata amtambontambo amene adatulutsidwa mwachipongwe kunja lero ngati pali anyamata amene akumalitafunira boma lawo limene ndi anyamata a alliance amene amafunanso pena pake zinthu zachangu kwambiri osafunanso kumva chilichonse ngati pali anthu amene akumatukwana mtundu wonse ambiri ndi anyamata a alliance akumamva kuti zimene amayembekezera si zimene akumana nazo akumakhala ndi mikwiyo yodabwitsa kwambiri chifukwa chiyembekezo chawo chonse adayika pa anthu andale kuti mmene zateremu basi ndiye kuti ifeyo ndi amene tikhale tikupanga chilichonse ntchito zonse zija zinkatikanika kupeza patokha zija ndiye kuti zimene zija tazipezano tsopano patokha bizinesi paja inkatikanika koma apa tsopano kaamba koti tili mkati basi ndiye kuti zizikhala zophweka tiyiphula lero lino amenewa ndi amene akumamvetsa chisoni ukawaona ali nyontchwa nkhope zoziya ngati tambala ogwera mu mtombera anthu ena ake ndithu akamapanga za ndale amasiya kuganiza zimaoneka ngati maubongo awo amayamba kaye asamutsa kupereka kaye kwa atsogoleri awo a ndale chichereni m'malo mogwira ntchito kukhalira kuomba m'manja kwa abwana ameneyu ah, bwana ah, bwa- ameneyu ah, bwa- boma ilo boma ilo basi nkumadabwa kuti masiku akumapita koma palibe cha nzeru chimene chachitika miyoyo yawo yakanika kusintha kunyumba ana ndi amayi akumakhalira kulira kumamuda mulungu kuti kodi mudapangiranji kuti ndigwe mchikondi ndi khakhakha uyu ana mbali ina akumanena kuti ambuye munaloleranji kuti ife tibadwire m'banja la bambo awa abambo amene alibe chenicheni chochita amakhalira kupemphapempha kwa anthu andale akamawamana kumakhala kutukwana mtundu wonse ah muonaso ife si amene tidakupangitsani kukhala pamenepopo eh muonaso tikuchotsani ife tikuchotsani pena timavuto ena amene timakhala nawo kuno timachita kuwapanga chimwene Ndi pemphero langa kuti mu chaka chimenechi tachiyambachi, Wandale tisamutengenso ngati mulungu wina wake. Maso athu alunjike kwambiri ku ntchito zathu za ulimi, tisazilephera tisanayese nkuyesera komwe. Basi kungokhala ndi maganizo oti eh, ulimi ngovuta amwene, umafunika ndalama zambiri, komanso feteleza amwene. Za manyowa sunayambe wayesako, koma lero ndi lero umafuna uyambe ulimi, usandukiretu mulimi wamkulu kwambiri nthawi yomweyo. Chaka chino wandale akamalonjeza malonjezano ake osamumvera kwenikweni atichedwetsa chaka chino ndikadakonda tonse tikadaika mitu pa njanji andalewa bwezi akumachita manyazi kuti komatu ife ngati sitikwanitsa kupanga zimene anthu awo akufuna anthu alibe nafenso ntchito sadzativoteranso ayi achimwene Ochatsika tisonkhanitsa monga mwa nthawi zonse ayi bwerani bwerani bwerani ndikufuna ndilankhule nanu ife monga mwa nthawi zonse makutu kutchera munthu wamkulu akulankhula atamaliza namagetsi wangayu tinangoyang'anizana kenaka timadzifunsa kuti "Hmm, koma nchifukwa chiyani abwanawa okhaokha akumadziika pampanipani timachilowa bwinobwino chakachi opandanso chilichonse choganiza koma kodi kumpandako anabwera ndi ganizo loti abwana mutulukebe anthu akuoneni ndi ndani Kunja kuno anthu ali ndi mikwiyo. Malonjezano ambiri tapanga. Chimene chatsalira ndi choti anthu aone zinthu zina zake zikuchitika. Osati kulankhula, koma ndi kumangolankhula. Ifeyo kuno kumudzi kwa Chafera timaona ngati nthawi ino zolankhula tamva zambiri. Tiyeni tsopano tidzingochita mwachinsinsi basi zina ndi zinazi. nkhani ngati zoti ayi nduna zina eh, zikuyenera kuti zipakire ni nkhani zimene takhala tikumva kuyambira pachiyambi tokha tokha tidadzipatsa mgwazi umene sumafunikira ayi eh, miyezi isanu ndi umodzi iliyonse ikatha tidziunika kuti kodi nduna zagwira bwanji ntchito tokha tokha opanda wina aliyense kutikakamiza tidapanga lonjezano limenelo kenakanso tokha tokha ndikumalephera kulikwaniritsa hayi hayi ifeyo eh, koma tidzitere eh, komanso eh, ku- kutere kulankhulatu opanda wina aliyense kutikakamiza kenaka tokhatokhanso kulephera kukwaniritsa zimene zija ndi kungokhala duu tsopano ifeyo kuno kumudzi timaona ngati pena pake tikumadziika tokhatokha pa mpishupishu opanda wina aliyense kutikakamiza mapeto ake timangowapatsa anthu zolankhula mu chaka chimenechi timaona ngati zolankhulalankhulazi zitachepa kumatuluka kudzalankhula patakhala china chake chochitika chogwirika izi zochotsa nduna zina ntchito mwina tidzingopanga osati kuchita kunenerera ngati mpira ayi e panopa e tikuona pamene paja e tikufuna kuthothola basi e a- ko- pa- panopa e tsa- a- tikuona pamene paja kuti ta- ta- ta- tamalize tsopano ku- ku- ku- ku- kuthothola e panopa e nde tikuona nthawi ina iliyonse tikhale tikulengeza tikhale kulengeza e tikhale tikulengeza kuti ena adzipita ha hayi komatu tsi- tsiku lake ndi pompano apita apita apita basi apita kodi loko anthu amene ali nduna pakadali pano ntchito angagwire bwanji si mtima umangokhalira phaphaphaphapha kuti ambuye kodi ndi lero ambuye mwina ndi mawa penanso tikumadziona kuti anthu amene panopa tokhatokha tidawasankha tikuwapatsanso mpishupishu osafunikira kwenikweni ngati ndikuchotsa anthu ena ake tiyeni tichite mwakachetechete zisankho zina zimene tapanga kuti tichite mchakachi tiyeni tichite mwakachetechete pulizi tidzilankhula tachita kale kuti mwaonatu mwaonatu tidati tipanga izi tapanga zolankhulalankhulazi ee ayi ayi zatopetsa amwene msewu wakhonjeni kupita ku Makapwa uja koma tikonzereni kodi za misewuzi zikumayenda bwanji kwenikweni misewu kungoyima wopanda aliyense kufotokoza chikuchitika ndi chani kodi ngati anthu wamba olo lida odikudiku sitimayenera kodi kuti tidziwuzidwa chikuchitika ndi chani misewu yambiri ndiye inayamba koma basi ikungoyima opanda kutiwuza amatero amatero life m'bale wanga life ni ntchoncho long live bwantasa tatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande amavuta kunyasalande sungamvetse